I need to look at what my question is. I forgot what it is.
Igbo ndị ọma na-ege ntị ekelekwa m unu daalụkwanụ rienne anyị abịakwala ọzọ n'ụbọchị nke taa sị ka m wetara unu ozi dị n'azụmahịa nke dijitalụ nke anyị na-azụ isiokwu anyị jiri bịa ụbọchị taa gbara agba ǹke na-ekwu sị kèdụ ihe mere ijì màlite àzụmahịa digital anyị̄ niīlē nọ n'ebe ị nà-àhụ ifū anyị̄ kà ọ nà-àgba mmānụ̄ kà ọ nà-enwùchasị nwèrè ihe dị ichè ichè mere ànyị jìrì bàta and ihe ahụ̀ bịa bịa mee anyị̄ ànyị sị kà ànyị bịa mee kà unùnwà bịa mara nà ụzọ̀ dị̀ ebe à Ya mere, unu lee anya ga mara na ọ wụghị sọsọ m nọ ebe ahụ maka ndị niile hụrụ na ebe a bịara bịa chechaa were uchere tinye n'uchere mapụta na mmadụ ịplan onwe ya mmadụ idozi ihe mgbe n'ihu na ọ dị mkpa anyị emee ya ahụ uru dị ya n'ime anyị sị ka m buru ya bịa butere unu n'ụbọchị nke taa biko unu were oche nọrọ ọdụ ka unu bịa hụ ihe nke m wetara n'ụbọchị nke taa daalụkwanụ mana aga m asị ka m kpọpụta nwanne m nwaanyị m ga-akpọpụta otu o si dere m n'iru akwụkwọ mụ nwanne m nwaanyị Doris biko kọwatụrụ ọha na eze na-ege anyị ntị onye ị bụ daalụ daalụ rinne nwada Salome odogwu na onwe ya ụtụtụ ọma ehihie ọma mgbede ọma na mpaghara ụwa niile nke ị na-ekiri anyị anyị abịakwala ọzọ ka nwanne m nwaanyị Salome siri kwuo Ọ mụ onwe m wụ nwaada Doris ebikwana m Ireland enwere m ụmụaka atọ ana m azụkwana azụmahịa igwe a anyị na-asị gị ka ị were popcorn gị na mmanya gị ka ị nọrọ ka ị hụ nke anyị ji bịa n'ụbọchị taa o kwuole ya sị na ihe anyị ji bịa taa bụ ihe mere anyị ji bita- bido azụmahịa igwe a nke ndị oyibo na-akpọ digital business so nọrọ ka ị nụ nke anyị ji bịa daalụnụ rinne
Daalụ kwa nwanne m nwaanyị Sista Doris Chukwu gọzie gị. Ndị na-ekiri anyị n'ụbọchị nke taa anyị na-asị gị daalụ kwa. Ọ bụrụ na ị na-aghọta asụsụ anyị, ị ga-amụta ezigbo ihe. Ọ bụkwa na ị na-aghọta asụsụ anyị, Chukwu ga-emere gị interpret na ị ma ihe m na-ekwu. Ngwanụ, thank you so much. Ọ kwa m onwe m wụ nwaada Salome. Awụ m nwa afọ Igbo ebi m n'obodo nke a na-akpọ Belgium anakwana m azụ ahịa igwe ụmụnne ụmụaka unu emeela biko chukwu gọzie unu n'otu n'otu ka unu na-ege anyị ntị ka m na-agafekwa n'ebe m bi m asịkwa ka m gaakwa n'obodo dị m nso nke a na-akpọ obodo Germany gaa kwọrọ nwanne m nwaanyị aka na-adọ biko nwanne kọwatara anyị onye ị bụ daalụkwa
daalụ Sister Salome ndị Igbo ndị na-ege m ntị daalụnụ aha m bụkwa nwaada Juliet ebi m Germany mụ na ezinụlọ m ijikwana m ụmụaka anọ abụkwana m onye na-azụ ahịa digital marketing na-enyerekwa ndị mmadụ aka na-eset up their digital business daalụnụ so nọrọnụ kwụrụ nụ ihe anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị nke taata
i kwubiela ya maka ihe mere anyị jiri nọrọ ebe ahụ wepụtacha ihu anyị n'ihu akwụkwọ wepụta ezinụlọ anyị wepụta nnọọ ihe ọbụla anyị nwere tọgbọ na ihu ihu akwụkwọ sị ha bịa dịka m na-eshi na Germany apụ ka m gagodi n'obodo nke ha na-akpọ California Ew! ụgbọelu m ga-aba wụ first class ee ka m landa ebe a ga-akpọpụta odogwu nwaanyị Odogwu n'onwe ya, akataka nwaanyị. Ngwanụ, kọwatara anyị onye ị bụ biko. Ụtụtụ ọma nụ ndị be anyị ekele dịrị unu ke ka unu mee unu asaala chi ọ bụrụ na ọ ehihie gị bụrụ mgbede gị bụrụ ụtụtụ gị ana m ekele gị site na time zone gị afa m bụ Ifeọma eji m ụmụ ịtọ machara mma ka unu si wee hụ awụ m naijiria nwaada ee igbo odogwu n'onwe ya ana m azụ ahịa igwe wee nọdụ ebe a taa mụ na ụmụnne m ka anyị si abịakwa kwa izu ụka sị ka anyị gwakene unu ka anyị gbakwa ọkwa ọzọ bụ

Okay. Even the host has sold. Anachiatago m. Thank God. So, uh, esi m California wee na-ekwu. Nọdụnụ anị ka mm-hmm. unu gekwa anyị ntị n'olu ozi nke anyị ji wee bịa taa. Udo dịrị unu. Hee, nwanne m nwaanyị daalụ. Ọ dị ka network m bịara bịa gaa njem obere. ama m ihe merenụ mana ihe a na-ahụgharị ya ahụgharị mana nsogbu adịghị chukwu emego so ka m gazie n'obodo nke a na-akpọkwa the same United States or USA nwanne m nwaanyị Chichi eo ọchakọmaka
ife na chika ọ bụ na m amakere ọdọ chọkọ mba no ka a na-ele gị anya n'ifu ka a na-afụ gold ah, ị hụrụ that na-egbucha meche meche eu m na-ele ya anya nnọọ ya dị m nnọọ eu ka ebe nwa nke a siri pụta Ị na-eme Ahụ na-ebe network ọkụ ma tata. ụgha ụgha eu nwanne biko gwanụ m ka ebe i siri bịa biko Okay, ndị be anyị daalụnụ udo dịlụ unu. It's been ages. I am here today with my sisters. Thank you so much, Sister Salome. It's good to be here because what I had today was cancelled. So I'm like, why not? If not, So I'm here, but from next two weeks I might not be here, but after that I'm gonna be fully back. So dịka o si wekwa afọ m bụ nwada chichi actually I, am a dub I'm not American I'm a dub okay Mm-hmm. So I prefer to answer Irish than, ooh, sorry, something on my face. Okay. so abụkwanụ m onye na-azụ afịa igwe bụrụkwa nwata akwụkwọ ma bụrụkwa onye na-arụ nursing dịka ndị mmadụ si kwuo okwu o nwe ife m fụ fa sị na money is unisex ị fụgo na onye ọbụla na-azazi odogwu so ọ bụzikwa oge agafego oge a na-asị na ọ sọsọ ụmụ nwoke nwaanyị abụrụzie oliakụ mba onye ọbụla na-akpatazi akụ ife anyị na-azazi na mbụ osodi akpata akụ sorokwa di na-eli akụ so ọ bụrụ na ị ka nọ ebe a na-asị nwunye odogwu efe enyerọzikwa na nke ikpeazụ a efe enyerọ so banye banye banye i don't care ụdị nke ị banyere ife m ma bụ na ị kwesịrị inwe passive income ị ma nkwụrụ ka ị na-eche a kwụọ gị ụgwọ ọnwa ụgwọ ọnwa ada ezuzi ọ da ezuzi ma ị na-eche oge ị retire nwanne kunyekwa kunye kunye kunye oge erugo get up get up so ngwa geenụ anyị ntị ka anyị gwakwuo unu nke anyị ji wee bịa n'ụbọsị nke taata daalụnụ
daalụ nwanne m nwaanyị kwa unu nụrụ ihe nwanne m nwaanyị chichi kwuru ọ sị oriakụ awụzighị afa mmadụ kwesịrị na-aza ugbu a na e kwesịrị na-aza ọkpata akụ odogwu ị ma ihe a na-akpọcha ndị a na-asị na fa nwere ego ọ ihe kwesịrị na-aza kedu ihe mụnwa chọrọ itinye na ihe nwa bụ na unu fụrụ ndị niile na-enwetacha ihe nweta n'ụzọ dị iche iche n'obodo bụ Naijiria bụ ebe m nọ too a na-akpọ fa big man eo ị fụ ha ka ha na-apụta with their jeep anyị asị ndị a kwa big man o. onye gwara gị ọ maka na a gwaziri m ụzọ ha siri nweta ihe nwa mere e jiri kpọọ ha big man ọ ihe nwa mere m ji sị ka m bịa wetara unu ụzọ ọ ga-eji wee mee ya ka unu nwa anyị niile nọwụrụ soro wụrụ big man ị hụrụ ya maka onweghị ndị a ga-asị ndị a ndị e dosiri na ọ ga na-akpata ego na-enweta ihe nweta ụzọ dị iche iche ndị a wụrụ ndị a tụpụrụ onweghị onye a tụpụrụ anyị niile anyị kwesịrị ma ọ bụrụ na ị chọọ onye ọbụla chọrọnụ kwesịrị inweta ọ ịmata ụzọ ọ ga na-esi enweta ihe nweta so yirikwa akwa afa nke a na-akpọ ndị mmadụ

shutting down, you know. Yeah. Ọ ihe nwa ga-eme m ebu ụzọ kpọpụta gị ka ị kwụọ anyị otu anyị ga-esi wụrụ odogwu a ihe ga-eme anyị ga-eji malite azụmahịa dijitalụ. Sis Ifeọma, thank you.
okay. Ọ dị mma na ị kpọpụta n'izizi before ha ajụ na m agaghị alaghachite azụ. Ndị be anyị ekenekwa m unu. Ka m si wee kwuo n'izizi afa m bụ Ifeọma. eh, ana m azụ afọ igwe isiokwu anyị tata bụ ife ma o ji wee dị mkpa na ị ga-azụ afọ igwe kedu ife ị nwere ike ịkpata n'ime ya ma ọ bụrụ na ị zụba ya imirikiti n'ime anyị bata afọ igwe a maka ihe dị iche iche anyị wee fụzie ihe uru dị na ya wee sị mba ka anyị gwa ụmụnna anyị sị nekwe uru dị n'ihe a nekwe ihe reason ị ga-eji wee batanwuo n'afọ igwe a ife m na-eche ikwu maka ya tata bụ maka ife ndị oyibo na-akpọ flexibility and freedom flexibility bụ ngị nwa inwe ike na-eme ife i- etu ọbụla i si wee chọọ ebe ọbụla i si wee chọọ freedom abụ na ị ga-enwe ike i- ị fụgo dịka nnụnụ na-efe n'e- n'elu o nwere ife na-anọchi fa ụzọ mmili ada anọchi fa ụzọ ọkụ ada anọchi fa ụzọ osisi ada anọchi fa ụzọ etu ọnwa ka anyị si wee chọọ ka ndụ gị dị ka ọ ghara ịbụ chi fo ị gbaje n'ụlọ ọrụ ị gbajere ụlọ ọrụ a kpọchigo gị ebe ahụ ọ bụrọkwa na ị nọ na nga mana ị nọ na nga ị ma enwe ike ime ife ọbụla na-abụrọ ọlụ anwa ị je ime mana ọ bụrụ na ị bata n'afọ igwe anyị na-ekwu maka ya anyị na-ekwu maka nke anyị nọ n'ime ya ya bụ nke anyị ma ị bata n'ime ya i nwee freedom ime ife ọbụla ị chọọ ime i nwee flexibility i nwe ike lụọ ọlụ mgbe ị chọọ ịlụ ya ọ bụrọ mgbe a sị na ị ga-alụ ya i nwe ike lụọ ya ebe ị chọọ ịlụ ya ọ bụrọ ebe ahụ a sị gị na ị ga-eje nata i nwe ike ị na-esi nri ị na-alụ ọlụ a sị gị na party dị ọ bụ nke ị chọrọ ya- ị chọrọ ka a kọọrọ gị akụkọ maka ị chọọ ịnọ ebe ahụ wee fụ ya i we fonu gị i jikwa fonu i we fonu gị jee ị na-alụ ọlụ gị na-emekwa onwe gị enjoy ọ bụrụ na a sị gị gbata gbata na ahụ adịghị nne gị ị banye na plane biznes gị a sori na-eje ineta nne gị ifughị ya ije ịbụ onye na-akọ ọrụ ugbo na iji fon idobe fon gị n'akụkụ ịnụ kpakam ịma na ozi abatago idobe ọgụ dobe mma meghee fon nene ya kpakpakpakpakpam ịsaa nya bụ ajụjụ ijekwaji alụba ọlụ fa na abụọ na-aga i build nya bụ ọlụ gị hazie ya ka ọ ga-esi wee fit into your family activities ndị na-eje akwụkwọ ị ga-ebuje akwụkwọ bunata fa na-agba bọọlụ ị ga-eje bọọlụ you know fa na-eje ife ọbụna ọ sọ ya bụ ife ụmụ gị na-eme ọ ma mgbochi gị ịdị na-azụ afịa gị imirikiti oge ọ na-abụ ụmụ m na-eme spọts ọ na-abụ m buru fa jee m mee go live mefu obere vidio ebe anwa sendie out ozi bata asaa m ya ifugo o nwere ife nye ndụ ka ngị nwa ịma na inwe ohere ime ihe ịchọ ime mgbe ịchọ ime ya ọ bụrụ na tata arụ gị asị gị nne enidekwanụ m ezumike ị ma sị chai mana enidekwanụ m ije ọlụ tata ọ bụrụ na m ejere ọlụ
ah. ihe e kwuru okwu ya ihe a ka a nọ na-ekwu okwu ya ụmụnne m metụla teknọlọji ọ teknọlọji ana ebe o chiri mama nọ nọ n'ụlọ ya mm-hmm. n'ebe ehe hụrụ ihe anyị na-ekwu ọ sị ife ị ga-apụ ifusi mma mpụnata hapụọla ọzọ oke mmanụ ka ebe ugo to the next person nsogbu adịghị ọ ga-abatakwa ọzọ mgbe n'oge na-adịghị anya ọ bata ebe ọ kwụsịrị ya sị na ya Alone.
mana nsogbu adịghị ọ kwa ekwensu ka mụ na ya na-agba emere isi go gị tinyejara ifosa ndị ego a nje hmm.
emegbu gị deliverance ebe ahụ ọ kpọfugo Juliet anyway so ka si wee ọ fọdụ mụ na gị biznes a bụ biznes ị nwee ike ime mgbe ị chọrọ ime ya Hell.
Uh-oh. Okay, Hell. ngwa. Okay. Before church a na-agbasa, em, ka m biko Sista Doris buru oche. Sista Ọ Ifeoma batala. batala. Ọ batago. Ọ sista Juliet. Ka- biko ka m mezie ka m mee- mee ya na nkenke Concludezie biko.
Mm. ee so ee batakene na biznes a bịanụ na ife anyị na-agwa unu biznes ga-enye gị ohere bie ezigbo ndụ ka i si wee chọọ bata n'ime ya ka ife ife anyị na-ekwu na ife a bụ biznes zuru ụwa ọnụ na ọ bụrọ sọsọ anyị nwa na-eme ya ụwa niile unu agbalịa unu ahụlanụ ya bikonụ ihe sista Ifeoma na-akọrọ ihe ọ chọrọ ịgwa anyị nwa ọ bụrụ na ị bata biznes a ị ga-enwe ohere maka ezinụlọ gị nwee ebe ị ga na-eme ya ya enye ya ma atụ na ya na-eme ya ma ya ịrụ ụmụaka ya pụọ na ị ga-eme ebe ọbụla ị nọ na ọ ga-egbochi gị azụmahịa ebe ọbụla ị nọ nnọọ ọ bụgodi na ị wụ fama ị na-akọ ugbo lekwa anya na fon gị o nwekwara ịntanetị maọbụ na ịntanetị a na-eme pịmpọm pịmpọm nsogbu adịrọ ozi bata mgbe ahụ ọ batara gị i mee ozi before you know it a gwa gị na i nwetakwa onye ga-ego gị ahịa i nwetakwa kọstọma ya sịkwa chukwu emego so ebe o shiri maa mma o nweghị ihe ihe mfechacha ahụ dị ya n'ime nọrọkwa na be gị gị mee ya mgbe ị na-ahazi ụmụaka mgbe ị na-ahazi di gị obi a na-akpa di gị mmanụ mmanụ ọ kwa ị ma ihe a na-ekwu maka o nwe ndị na-arụ ọrụ echefudị na ha lụrụ di o ị ghọtara o nwe ndị ga-arụgide ọrụ echefu na ha mụrụ ụmụaka ị hụrụ ya so before ụmụaka gị bịa gwawazie gị sị gị mama you love your job more than me biko bata ka m kọwara gị ya ọfụma daalụkwalie nne m ga-agazinu na ka m bịa gbara ụgbọ gawa na Ireland ozugbo ozugbo bịa gaa nweta sista mm, Doris biko nwanne ama m na ihe ibu ị na-achọ otu i si eme ya float

so em agwago m unu onye onye m wụ so nke m ji bịa taa nke m nwa na-aga ikwu wụ biznes ahụ ga-eme gị gaa bụrụ ọga nke aka gị ị gaghị na-echezi four kụọ ma five kụọ gị kunie ka i mee ọsịsọ rush gawa gawa ọrụ ma ọ gị bịa na-eche he ka otu a ga-esi mee m promote nke a gịnwa ga-eji aka gị mee onwe gị promote gịnwa ga-eji aka gị desa onwe gị ebe ị chọrọ ka ị nọrọ gịnwa ga-eji aka gị bilie kulie mgbe ị chọrọ ikuliri rụọ ọrụ mgbe ị chọrọ ịrụ ya na ọ gị na ụmụ gị ka ị hụrụ ihe sista Salome sị mezie di gị ọfụma ebe ọwa tụsa isi ebe ahụ na-enye ọrụ ahụ a na-asịzi ya kulie ọga ya hụ na ọ na- ọ na-atọ ya so gị nwee efe ị gaa na-emezi na-arụ ọrụ gaa na-asị hey onye makwa na otu nwoke a si emega onye maka ka otu ụmụaka si emega gị nwa ga-anọzi hazie ihe niile n'aka gị ị gaa na-echezi ma i bido business ị ga-awụ ọga nke aka gị gị nwa ga-eji aka gị ọ bụrụ na ị sị na- na ọ gị nwa na ị ga-eru o nwere ike gị sị na na ị ga-esi na level 1 gaa na level 5 gị nwa ga-eji aka gị haziere ya onwe gị ị ga-abịa chewe mgbe ọga gị ga-eme gị ga- mgbe a ga-abịa mee gị promote n'ọrụ ebe ahụ ị na-arụ maka o nwere ike ọ ga-eru mgbe ahụ e kwesịrị ime gị promote onye ọzọ abaa ọga gị n'anya instead ha nwe ime gị promote e were ya nye onye ọzọ mgbe ahụ ya adịzie gị ka ị kwụọ ụdọ but nke a gị nwa ga-eji aka gị mee onwe gị promote ahụ mgbe ọbụla ị chọrọ ya ị chọrọ ị na-eme onwe gị promote ị na-eme onwe gị promote every week gị na-eme ya onwe gị gị nwa ga-eji aka gị hazie ya gị nwa ga-eji aka gị hie ụra gị tee ị tee mgbe ị kwesịrị ka ị tee ya gị werekwana aka nọ gị na ụmụaka gị egwu egwuregwu mgbe ha mgbe ha chọrọ ya ọ bụghị ha na-akpọ gị mummy I want to play with you gị sị ya chere na ị nwere ọrụ ị na-aga mgbe ahụ ka ihe nwa gị ga-eche ọ ga-asị na mama ya ahụghị n'anya ahụghị anya otu o kwesịrị na ọ ka ahụ ọrụ ya anya ka ha gwachara ọtụtụ n'ime anyị anyị ka ahụ ọrụ anyị anya karịa ha nwa so anyị were ohere a na-asị unu ka unu bịa ịbata ihe ọma anyị na-agwa gị anyị asịkwanụ na ọ ga-eme gị gị ghọọ gị ghọzie big man ma gị gị kpaa akụnụba tata na echi ọ na-eji nwayọọ ya na-egrow ị ruo ogodo ahụ ị chọrọ ka ị ruo so ugbu a ka oge ugbu a wụ oge ị ga-eji chọọ ewu ojii because ọ dị mma ị na-achọ ewu ojii gị chọọ ya mgbe ihe dị ka ị nwere ike nweta ya maka chi jie ị gaghị ahụ ewu ojii ahụ gị na-emezi aka otu a ka ebe ọ dị but ugbu a ihe dị wụ oge ị nwere iji gaa chọọ ewu ojii ahụ gị nweta ya so bịanụ maka na ụzọ dị ebe a ihe mere anyị ji na-akpọ unu ọ wụ na ụzọ adịghị ya anyị agaghị asị unu bịa lere so bịa ka ị hụ ihe anyị na-ahụ ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihu gị na-agba mmanụ ka nke a otu a ihu anyị na-agba bịa ka anyị gosi gị ụzọ otu a ka ọ ha anyị n'olu ka ọ dịnụ He, nwanne m nwaanyị ị gbaala ya heo i kwuola ya ụmụnne m ndị na-ekiri anyị n'ụbọchị nke taa m na-afụ na mmadụ atọ na-ekiri anyị bikonu unu emeela just nọ gee ntị ọfụma ọfụma ihe ọbụla na-eghọtaghị kụọrọ anyị aka na dọ ma ọ bụrụ na o nwe nke anyị na-ekwuteghị anyị ga-ekwuchama ya ọfụma ọfụma ịghọtara ọ ga-eme gị ka living in bondage Andy ọ kọwara m ife ọfụma anyị na-akọwacha ya ọfụma ya tọpee ya tọpecha ihe niile nọ n'ugwu azụ onye ọbụla ahụ ya ị hụrụ ya dịka nwanne m nwaanyị kwuru ọ sị na ọrụ a ga-eme gị azụmahịa ga-eme gị gị wụrụ ọga nke aka gị heo Ewew! Maka ihe mmadụ wụ ọga nke aka ya. M chọrọ i- i- i- ime update to level 2 3 ma eme ya ọ dị ka ebe mmadụ na-agba ahịa kọntena gị shi na 20 feet gị mee onwe gị upgrade to 40 feet ị hụrụ ya gị shi na one business gị mee ya expand to another business another state ọkwa example ka m nyere ihe ahụ otu azụmahịa ya anọ nke a bụ ị ga-awụ ọga nke aka gị o nweghị onye ga-asị gị nne bịa rụọ ọrụ ị ga-abịarịrị rụọ ọrụ ụbọchị nke taa ị ga-abịarịrị na awa dị otu a mba mgbe ọbụla ị chọrọ gị ebilie rụọ ọrụ ihe ebe ọzọ shiri maa mma wụ o nweghị onye ga-replace gị ị ma ndị a bi n'obodo fa ha ma na ndị anyịnwa wụ ndị naijiria anyị ma ife ha bịa kpọọ anyị abịa mere anyị ọnụ ọma agwacha anyị otu a ga-esi promote anyị abịa mbịa were onwe anyị gbuchaa were ukwu anyị gbuo were shoulder anyị buo ife a ka promotion pụtazie ha gakwurukwa ndị nke fa were promotion nye ha ihe a m na-akọkwa experience enwetara m ya wụ mgbe a ga-asị na promotion erugo ha ga-akpọ ndị nke fa unu bịa nọrọ ebe a ọ ndị a dị mma ịnọ n'ọfịs anyịnwa adịrọ mma chukwu ekwela ihe ọjọọ onye ọmara njisi gị bata ebe a ka ị wụrụ nọrọ n'ọfịs na kichin gị pịa kọmputa ise igwe foto send ya outside were mee midia a ga na-asị nwa ka ebe o bi dị sef a ga na-agba agba na-ele gị unu bịa ka unu mara ihe wụrụ ọga nke aka gị ebe anyị chọrọ ibuga gị daalụkwa aga m asị ka m bịa gaa ya m gaa na German. Nwanne m ewela iwe na m chefuru gị. Biko kọwaziere anyị ihe nke i butere. Ama m na that is eh, anụ nọ n'ofe ọkwụrụ lụkwụlụkwụ. Biko tọpee ya, tọpere anyị ya. Sista Juliet, are you there? Sista Juliet. Ọ A dịkwa na-anụ ife na-ekwu nwanne gị. Her connection.
We can't hear you, Sister Juliet. ọ gafego ma ọ gago Germany ma ịntanetị oh okay nsogbu adịrọ ka m na-eche sista Juliet ka m gazie na Amerịka okay ọ na-aka ya ọ bịa yes yes ị na-ekwu Yes. yes. Okay. Oh, internet. Uh -huh. Thank you. Dalu Sister Salome. ịma na ihe anyị na-ekwu okwu ya maka uru ọ bara dis digital marketing anyị na-ekwu okwu ya and eh, sista Ifeoma ekwugo maka flexibility sista Dorins ekwuo maka maka gụwa ịbụ ọga nke aka gị so ihe mụnwa na-ekwukwa na nke m bụ low startup cost ịmago ihe anụnwa ọ bụ na ị checkie traditional business ị ga-abịa rentịa shop bịa nwee ụmụ bọị ị ga na-akwụ n'ụgwọ and mgbe ọbụla ị ga-adị shop ka ị mara ihe na-eme na shop gị mmiri na-ezogode ị ga-asịgode Help. Help. Help. People are gonna call ya. bịa ka ịpụ biko bịa ka ịpụ bịa ka ịpụ sista ifeọma gị nwana emepụba gị kpọrọ Juliet ịkpara ịkpọrọ Juliet biko kipọ na-akpọli ya na-aga unu abụọ na-aga okay Chichi biko nwanne m nwaanyị ngwanụ Juliet abatanụ

ị needhọ too much money iji bido digital business gị and ị bịa nke abakwa ka ị bịa chekasị onwe gị kedu otu ị ga-esi bido maka product gị na gịnị gị bịa mara ka esi eme and e nwe ihe a na-akpọ automation because na the business na onwe ya adịgoro automated so ọ bụgodị na ị nọ na be gị na-emegodi your digital business already ị nwetegodi onye na-azụ gị ahịa onye na-azụ gị ahịa ihe niile o needịrị adịgo in place the information o need about the business adịgo in place ị ghọtago mana ọ bụrụ na ọ traditional business gị ị ga-anọ na shop shọpụ mgbe ị nọ na shọpụ ị mara ihe ị ga na-asa onye a mana nke a ma gị na onwe gị bụdo onye nwe the business already ị nọrọ onwe gị na be gị mana information adịgo already for onye chọrọ ịma ihe gbasara biznes gị so and ị needhọ too much money biznes adịgo automated itself so ọ ya ka anyị ji ekwu low startup cost dị mma and the digital business anyị na-ekwu okwu ya amaka so ụmụ Igbo ndị nọ na diaspora ihe anyị na-ekwu okwu ya ụtụtụ efifie abalị ihe dị na ya ihe anyị si unu batanụ unu bịa fụgodi ihe a bịa mara ihe anyị ji maka ya na-ekwu maka ya so ọ ka ọ ra m n'ọnụ daalụ sista nwanne m nwaanyị daalụkwa daalụ olie nne daalụ daalụ sista salome imeela chukwu gọzie gị sista Juliet nọ na-agwa anyị sị gị ọ bụrụ na ị ga-abata ị ga-eji obere ego wee bata n'azụmahịa o nweghị biznes eh, a na-eme mmadụ chọrọ ịbata daalụ o nweghị azụmahịa a na-eme mmadụ chọrọ ịbata gị ị ga ị ga ị ga-abịa bịa mechaa wepụcha ndị ga-ewepụ gị gbakọ ọkwa ya? ịkwụ ịkwụ ụgwọ shed shed ụmụ ọrụ nke a nke a iweta nke a gị weta nke a gị gbakọ e nwere ike at the end of the month ị bịa kwụcha ụgwọ ọkụ kwụ ụgwọ nepa kwụ ụgwọ ndị ọrụ kwụọ everything nye ha bonuses ha dị iche iche i lee anya n'akpa ozike nke fọrọ gị mgbe a gasị chineke m eburu aka n'isi isi m isi m onye a business Nke a bụ emechala ihe niile sị gị na gị batazi ihe i nwere ike itinye n'ime only 10% na 10% wụ pụta n'ihu akwụkwọ ị hụrụ ya so ọ dị easy ọ dị simple as abc biko unu bata ka ị mara ihe m na-ekwu ugbu a m asị ka m gazie na nke odogwu nwaanyị chichi ama m ew o teela otu ị bịa i jikere jikere ịkwa ajị n'ukwu chọta ebe afọ ya anya pịa anya weta nnọọ the thing mee ya upload pịakachi anya alụ nwanne biko the floor is yours Thank you so much, Sister Salome. So, hi everyone, welcome back again. So, n'ife anyị na-ekwu, a sị na ebe nwata na-ebe akwa na-arụ aka, nne ya anọrọ ya, nna ya nọrọ ya. So, ife anyị mụ na ụmụ nwanne m na-ekwu every now and then, there must be something ị ma o nwe ife na-eme anyị adị m asịkwa onye adịna skeptical is good maka na ife nwa mere anyị ji wee bụrụ mmadụ mana ife ife m fụrụ na-eme ọkachasịkwa anyị nwa bụ ndị Igbo bụ agwakwara anyị ife ife izizi anyị ga-ebu ụzọ sị ọ oh, scam ọ bụrụ na anyị continue na-asị n'ife niile bụ scam ị makwa na ọkwa ị fụrụ otu afụ e si wee mụ gị ị ma a mụrụ onye ọbụla n'ụzọ dị iche iche o nwere ndị a mụrụ mụọ gị nọdụ mma mhm, parents ga-enwe ego mana ị ma-anọ n'ego parents gị for eternity o nwee oge ọ ga-abụ enyegidekwana gị parents ga na-emezi gị expect ka ị na-enye fa ya ọ bụrụ na ife ọbụla e gosi gị ị sị ọ scam ọ scam nwanne ị ga-arụgidekwa ọrụ ike agwụ gị ị ga-arụgide ọrụ ruo 70 ị jiri mkpọrọ na-agazi if not nigodo onwe gị sị ka m try kene ife a ndị a na-ekwu ka m marakene a sị na positivity positivity dịkwa important na life mindset maka na ị na-abanye n'ife i buru ụzọ ozugbo sị onwe gị na ị dago ị ga-ada so ọ na-aka mma ị na-abanye sị yes others have succeeded I will as well succeed ị gbabazie mbọ Chineke na-enyezere gị aka that's how I do my thing okay n'egburo oge ka m banye na topic nke mụnwa na-ekwu maka ya subtopic ife mụnwa na-ekwu bụ inyere ndị ọzọ aka na ịgba ndị ọzọ ume which ife m ji bido bụkwa ịgba ume afụ ị na-enyelụ mmadụ aka ndị sụrụ oyibo sị you can't give what you don't have m pụta kịta asị gị oh hi sis come over here I'm gonna help you mana o nwerọ ife m nwe ke ka m ga-esi wee help gị ọ bụ na m nwere dị comfortable before I can help you ke ka m ga-esi wee nwee ka m ga-esi wee nwee bụ kama m ga-ewere that 10,000 m nwere ọ dịrị na bank every fourth quarter ndị bank edere m akwụkwọ na a ga-achaji m anara m ego four times a year fa ewere ego m maka na fa na-edowere m ego werekwa ego m na-eme business why not I take it and put into business and gain the, the, the, the profit for myself ụfọdụ ga-asị ee ego m ya dịrị ebe afụ in honesty onwere life itself is a risk so we keep taking it mana adị m asịkwa gị ngị buru ego gị niile gaa bunye onye ọbụla we use our common sense ị ma ka akpa gị ra ọ bụgodị na ndị ọzọ na-etinye 100 na ife ị nwere ị ga-etinye ọ ma mmetụ gị bụ 1 tinye 1 ị ma asị okay maka na chichi tinye million ị ga-etinye million no ị mara onye ọbụla mana ị ga-enwe godi before i nyere mmadụ aka nwanne gị nwoke nwanne gị nwaanyị kpọọ gị hi sis aunty um, can you send me some money ọ bụ na ị nwerọ ị ga-enye ya mba amarọ m people like are living differently ọ bụ na ị nọ ma ị nọ i bi n'ilo ma i bi n'ụlọ nke a na-akpọ diaspora ma i bi n'obodo gị ị ka nọrọ na in that situation with all the opportunities nọ n'ụwa a ị ka nọrọ mmadụ kpọọ gị ị sị eh, afụbekwanụ m mụnwa ka akwụbe anyị ụgwọ chere ka a kwụọ anyị ụgwọ nwanne you're missing it get up look round do your research ọ bụgodị na ibido ọ bụ na nke a garaka ọnụ na i bidonwurọ nke a o nwere ọzọkwa dị obere ụzọ e si achụ ego buru ibu at the end of it all what matters that anyị ncha niile we reach to that destination ụzọ e si aga ọnịcha ebuka i si ụzọ aba ị ga-elukwa ọnịcha i si enugwu ị ga-elukwa ọnịcha i si port harcourt ị ga-elukwa ọnịcha ọ bụrọ ofu ụzọ ka e si aga ọnịcha but at the end of it all anyị ncha niile ga-alandị na ọnịcha so ngịwa ka ọ dịkwara ịjụ onwe gị ị chọrọ ịnọrọ ebe anwa until moto na-esi Lagos agba ọnịcha direct kama ị ga-aba nke na-aga Ọnịcha o ruo na Port Harcourt amarọ m ụzọ I don't know the geographical area ọ kwụsị gị i wee banye ọzọ lute Ọnịcha maybe nke na-agba Ọnịcha direct from Lagos na-aga once in one month then e nwere other ones na-akwụsị different places before fa eluo Ọnịcha nwanne banye nke afụ i ga-elu Ọnịcha before one month eluo echezina kunie echezina igbo na-agba mbọ igbo na-akpata ego i was listening to somebody na-akọ maka civil war otu naijiria si wee na-asụgide ndị igbo mee ka ndị igbo ka fa chọ nnọọ ka ndị igbo rapụ ịbụ mmadụ upon na ife a niile a na-asụgide ndị igbo ndị igbo na-ekunikwa ọ ndị igbo bụ na-enwe naijiria mana ọ bụrọ ife a ka m na-akọ but I'm trying to encourage you echezina ee eh, okay ana m alụ ọlụ o nwere especially ndị be anyị bụ ndị apụtasịlụnụ with this COS nke ọbụna ị kpara aka n'ọnụ ọ sị gị hmm ee eh, makwa ego na a na-akwụ m convert ya na Nigeria you are not in Nigeria my dear ụgwọ ị na-akwụ ị dị akwụ ya na naira so stop converting it na naira convertuo ya na obodo ị nọ na ya ọ pụta sị gị eh, hmm, ị makwa ife a kwụrụ m 1000 m convert ya Nigeria maka na ọ 3 million 1000 is nothing is nothing ị kwụọ insurance ị kwụọ ụgwọ ụnọ i lie nni i maintainuo moto gị come on you have to think fast ejiro ịda azụ amara ndị Igbo so get up ọ bụrụ na ị ka na-eche eh, hmm, emesịa emesịa ka eje ka abịa mere na ngwere enwerọ ọdụ kunie kunie now so that ka i soro ibe gị fa na-asịgodi gị ọ scam ọ scam ofu onye sị m ọkwa ị fụrụ a sị na ife a bụ scam this is the best scam i have ever been in m sị ya yes soro ka ị dọbili before whatever mana ị nọrọ ebe a na-asị ee ngwanụ jisi ike echi ị fụ m ị sị ee chichi urgent 2k enwerọ m adị m eme urgent 2k enwerọ m i don't have get up ife m na-eme agwazi ndị mmadụ na ọkwa ị fụ kama m ga na-enyekwa gị ego i'm just gonna help you to start up your own business Yes. That's so ajụzina m ego i can't because o nwe etu ị ya-ajụgide mmadụ ọ gbakasịrịzie onye afụ arụ and you ngịnwa na-ajụ ajụ ke how many times ka mmadụ ga-enyegide gị ọ dị enough
ọ ka mma nwee na akpa gị when you wanna buy something you just dig your hand mee ife ọbụna ị chọrọ ime you don't have to wait for anybody so nwanne m nsị ka m kwubi mana m ga-ekwugide echi eruo unu afụgo kịta retiring age a na-eme ya increase every now and then maka na fa sị na ndị mmadụ ada anwụzi n'oge mhm, which means na a chọrọ ka unu na-anwụsịsị na ọ bụrụ m esoro m anwụ so ndị mmadụ ada anwụzi n'oge ị ga-echelu ka i luo 70 ị na-aga ịgagharị mm, mm, kama m ga-anwụ ka m dọlịba ụwa bụ ndọlị ndọlị carpenter Gregory mbanụnụ mee n'oge ka ị retire ị gaa holiday na-eme onwe gị enjoy ụfọdụ aganubedi holiday o nwere nwaanyị nọ na-agwa m yesterday na school I won't believe it ọ sị m na ya aganube holiday in her life I- otu a ka m si na-ene ya sị m na ya aganube holiday na holiday ọ na-abịa bụ school ọnụ otu a ka m si na-ene ya you know ị chọrọ ka ị dị otu afụ i kwesịrị ịna-aga holidays make your life better na a mụrụ gị poor i understand you have no hands in it but you die poor nwanne m ga-ata gị ụta hmm? okay na nke ikpeazụ a efe enyere don't play you gonna learn and you're gonna learn the hard way so udo dịrị unu hee, udo dịrị gị nwanne m nwaanyị otu i shiri mechie na udo dịrị unu yes o, udo dịrị ew. ihe nwanne m nwaanyị kwuru ebe a buru ibu ị ma nke na-aka na-atọ m ụtọ ọ sị na ihe m na-agụ ekwuru m ya last time ụwa wụ ndọlị ndọlị for where nwekwa ụwa wụ ndọlị ndọlị o maybe the generation mgbe papa m dị obere ka ụwa wụ ndọlị ndọlị enweghị ihe a na-akpọ internet enweghị ụzọ ọzọ e si enweta ego ma ọ wụghị bricklayer no no no ụwa abụghị ndọlị ndọlị ọ sị ugbu a na oge e si enweta ego dị iche iche ị chọrọ inweta ya ị na-ere e, ị na-aga ụlọ n'ụlọ na-enye ndị mmadụ product a na-enye gị two two na three three naira is part of it ma nke ahụ to learn it in a hard way okay ị chọrọ ịkpata ego ị nọ na online services ihe na-eme ugbu a ị ga-anọ n'ebe gị ndị mmadụ achọrọ gị bịa gị nọrọ n'ụlọ gị somebody from America or somebody from South Africa gị na ya eme business nwee transaction through internet sign na paper close a deal ego abata na gị ga- just chuzuru nke ị chọrọ efoldula aka onye gwara gị sị gị na a mụrụ gị poor Mm-mm-mm. ndị a kpọrọ big man ha ha bu ego n'ukwu lọta ụwa mba mgbe a mụrụ fa ọ kwa obere ụmụaka cute cute baby o ee without even cloth dịka mụnwa ma gụnwa mana ugbu a ha wụ big man how because ha nọrọ ọdụ mụọ ya opportunity nke abịa ha efere nke abịa ha efere ụfọdụ eghe akara ụfọdụ eshie maịmaị ụfọdụ ewee na o nwekwara ihe ndị ọzọ ị ga-eme ị ga-eghe akara ị ga-eshi maịmaị still you make it so my dear sister my dear brother anyị niile n'ebe ị na-ahụ ihu anyị we are not just doing a business o We are not just start a business. We have created a lifestyle. Anyị bịara bịa kpụọ ndụ anyị, kpụọ ya ọfụma, ebe ọ ga-abara anyị uru, ebe ọ ga-abara ezinụlọ anyị uru, ebe ọ ga-eme e ru mgbe nka na-asị na ọ pension, ee, anyị eme ya enjoy. Ebe ọ wụ a sị anyị biko biko ka nwanne anyị nwaanyị kwuru, bịa a chọrọ gị na Naịjirịa taa taa taa echi na echi A kpọọ gị phone taa gị bido pakiwa akpa taa tata chọọ the next available flight kwụọ ụgwọ tiketi gbaraga ụdịrị ndụ ahụ onye ọbụla nọ abroad kwesịrị ibi ị nwere ike ya wụrụ na ị ga-asị kee otu m ga-esi maka o nwe o nwe ndị m na-agaghị ata ụta ọ wụdịghị na ha achọghị ime but ha amaghị otu ha ga-esi bido ya lekwanye ebe a otu ị ga-esi bido ya wụ ebe a kpọọrọ anyị gị jụọ anyị ese anyị agwa gị otu ị ga-esi bido ya maka mmadụ ịrụ ọrụ taa rụọ ọrụ ruo 70 years adịghịkwa easy o ị makwa mgbe a gwara m na mgbe m ga-aga pension 2045 ewe mụnwa wụ Salomi that is m ga-arụgidere mmadụ ọrụ with my intelligent 2045 oge eruola mgbe e kwesịrị ime m promotion e were ya nye onye fa mụ ana-egbu onwe m na-alụ ọrụ ukwu na-amị m shoulder na-agbajichi m asị mba o biko Chukwu ekwela ihe ọjọọ wụkwa mụnwa and ama m na o nwe ndị ọ dị otu ọ dị m o nwe ndị story ha kadị nke m ma ha achọghị itinyere onwe ha aka nke m wụ na m etinyelere onwe m aka for mụ ịnọ ebe a na-ekwu okwu na etinyere m onwe m aka tiiri family m aka secure ya my pension mm, mm, mm, settlement secure ya my children future legacy elayigo m ya mana gụwa nọ ebe a doubt m kee nke i mere ka nwanne m nwaanyị kwuru so mmadụ akpọrọ gị ịgwa izi mmadụ otu a ga-esi egbute azụ onye ahụ ga-eriju afọ karịa ịga gbute azụ wee nye ya ọ ihe nwanne m nwaanyị kwuru inye gị ego inye gị ego kee mgbe ị ga-arịọga one one k two two k ị ma na ọ dịghị easy ịsị mmadụ nye m ego maka ị rịọ ya two three times ifere egbuo gị ọ dị ka m ekwuola too much o ma ihe m chọrọ ka m gwa gị wụ otu a ka ọ ha anyị n'olu anyị nwa nọ ebe a anyị anyị akpụgo ndụ anyị ebe ọ masịrị anyị masị ụmụaka ebe ụmụaka ga-eri ya uru till eight generation ị hụrụ ya anyị na-asị gị bịa ka ị mara mụta otu ị ga-esi kpọọ ụmụaka ka o wee gaa ọfụma otu a ka ọ ha anyị n'olu unu ewekwala iwe maka ndị na-ekiri anyị unu emeela ụmụ ndị na-ekiri anyị ebe a since mgbe anyị bidoro Ha ka nọ na-ekiri ya rute taa. Nke a pụtara na uche gị dị ya. Chukwu gọzie gị. I lee anya n'iru akwụkwọ, onye ọbụla i si na nke ya na-ekiri anyị, meere onye ahụ ozi, jụọ ya ese, ọ ga-akọwara gị. Ị batakwa inside, ị ga-ahụkwa m, anọ m chim chim, o nweghị ebe m na-aga, o nweghị ebe biznes a na-aga. As far as na biznes a kwụ ka osisi iroko, otu a ka mụnwa kwụrụkwa nọrọ ya n'akụkụ. Ị hụrụ ya? so anyị, ị ga-ahụ m ị ga-ahụ ibe m daalụkwanụ chukwu gọzie unu niile daalụ